Bhí, tuirseach ach go maith. Bhí tú maith. Mar a fheiceann sibh, tá bail curtha agam ar an Apartamento in Zegama. Cúpla pioctúr deas curtha suas agam. Is maith liom an tolg úr. Tá carachtar úr againn an tseachtain seo againn fosta, Needa inniu. Ó, ag dul, ag dul leis sin a fheiceáilt. Caidé mar atá tú ar ais, ar ais i mBaile Locha Lé faoi dheireadh. Ar an seanfhód, chuigse talamh slánaithe agus talamh beannaithe ar an ar an phodchraoladh seo. Yes tá sé deas a bheith ar ais.
Cha raibh tú cha raibh tú ar ais ó mhí Nollag an bhfuil an ceart agam? Mhí na Nollag yeah. So is é sin sin an tréimhse am is mó gean a bheith i mo bhaile dhúchais féin. Tá's agam go ndéanann léar mór daoine eile tréimhse i bhfad níos faide ach bhí sé fada go leor domhsa. Cuir síos orm, Tá's agam nuair atá mé ag teacht 'na bhaile ó Bhaile Átha Cliath agus tchím na, tá mé ag dul just in aice leis an loch agus tchím na sléibhte thart 'na bhaile agus just tig gliondar ar mo chroí. Déan cur síos ar an mhothúchán a bhí ort nuair a chonaic tú sin, nó nuair a chonaic tú an.
An mothúchán, tagann an mothúchán orm nuair a shroichim, ní thagann an mothúchán sin orm go dtí go sroichim. Tá's agat an píosa sin den Glenshane, Bóthar Glenshane, Téann tú thar Carraig na gCill picnic area. Yes! Agus osclaíonn, tá's agat, tá bean ó Thóin Bog ar an taobh chlé, but osclaíonn an tírdhreá fút agus just feiceann tú go bhfuil tú ins an, ins an, ins an leathán faoi na cnoic, feiceann tú na cnoic ar fad agus tá Glenshane agus Carn Tóchair boom right in front of you. Yes agus thig leat thig leat cineál na páirteanna glasa de na cnoic a fheiceáil agus rudaí den tseort sin, yes. Agus ní ní fheiceann tú iad mar is ceart go dtí go go dtéann tú thar an choirnéal seo agus tá tá tá achan rud os do chomhair go tobann agus sin nuair a mhothaigh, so sin nuair a tháinig na, na mothaithe ansin. Agus tháinig, mar a tharla sé, tháinig, tháinig amhrán stairiúil de chuid Doire Theas ar mo, ar mo Spotify agus mé ag teacht isteach ar an bhus. Agus fios bhuail sin. As an cé in orna fion. Tá sin.

Bhí mise gnóitheach an lá ar fad inné agus níor fhan mé ar bith. Sin dóigh a tharlaíonn sé.
Sin dóigh a tharlaíonn sé. Aye, bhí bainis iontach agam, coinne, inis dár lucht leanúna faoin bhainis seo. Phós mo chara. Cara iontach, iontach mór duitse. Agus eh ní raibh, níl, ní, ní, níl sé ró, ró chráifeach ar chor ar bith. Is cineál atheist é. So eh agus bheadh a, bheadh a bean chéile mar an gcéanna. So fuair siad pósta sa teach tábhairne áitiúil, Teach Tábhairne Áth Chabhlach, agus achan rud an pósadh féin, an pósadh féin agus an bhainis uilig ins an áit chéanna agus bhí humanist ceremony, aye, bhí humanist ceremony ann agus leis an téad, you know.

Bhí daoine ansin ina suí le pionta Guinness nó pionta Prosecco. Tusa ceann de na daoine sin.
No, no, no, bhí mise i mo groomsman, so bhí dea-iompar á chleachtadh agamsa. But yeah, no, bhí sé iontach deas agus yeah. So ní raibh sé ag iarraidh na speeches a dhéanamh

mar dúirt sé go raibh sé ag iarraidh fanacht go dtí go raibh gach duine ólta. So bhí ní raibh ní raibh na speeches scripted ar chor, bhí gach speech just chomh nádúrtha agus níl ceachtar de thuismitheoirí an bheirt seo, sin an cineál, níl ceachtar de thuismitheoirí sóbráilte ach is breá leo a bheith ag cóisireacht. So.

Bhí siad ar Oileán Thoraí, craoladh beo Oileán Thoraí. Yeah, I was just uh, just bhí mé ag smaointí á ah, caithfidh muid gabháil ar ais, caithfidh muid gabháil ar ais agus cuid de na daoine, cuid de na daoine a bhí ag labhairt, labhair muid leo, an fear fear a bhí i gceannas ar an gClub Sóisialta, bhí seisean ag labhairt agus... Daniel. Yeah. Caithfidh, caithfidh tú éisteacht leis an, leis an chlár ar fad mar tá sé, tá sé ar dóigh. Agus cúpla, cúpla daoine, cúpla blow-ins a bhí ag labhairt, a bhí, atá ag foghlaim na Gaeilge a labhair air agus tá bhí sí bhí sí iontach maith cuirfidh tú sa mhór seo an oifig oifigeach pleanála teanga atá ansin tá yeah is as Tír na mBascach an bhean agus tá Gaeilge den scoth aici. Yes. Níor chreid mé sin agus just dúirt sé dúirt sise gur fhoghlaim sí a cuid Gaeilge ar fad ón ón fhear s'aici. I was like oh fair play dó. Seriously, is is is lánúin iontach iad like.
cé go bhfuil like níl sé níl sé furast ag ag teagasc teanga do do do do chéile like like
go dtí Níor mhaith liomsa níor mhaith liomsa scéaltaí daoine eile a insint ach tá scéal iontach le insint ag an leaid agus an cailín sin so níor níor mhaith liomsa bheadh sé ina scéal deas don podcast but ní liomsa an scéal sin. Ní dóigh agus a.
Yeah. But just an clár ar fad um, agus an Ghaeilge atá ag, ag na, na daoine ar an oileán. Iontach deas. Agus an, Yes. an cuimhin leat an, an bhean as Baile Dhún na nGall ar bhuail muid leis anuraidh. ar an oileán. Tháinig bean tháinig bean ar an oileán. Tháinig bean ar an oileán ar feadh like cúpla lá agus ansin d'fhan sí d'fhan sí seachtain agus d'fhan sí mí agus ansin bhí sí go fóill ar an oileán nuair a bhí muid ann. Chonaic mé físeán don don don eh don eh oileán nuair a bhí siad ag taifead ag taifeadadh agus bhí an bhean céarna go fóill ann agus just rith sé liom Jesus. Ba chóir go mbeadh muidinne go fóill ann fosta. An cuimhin leat, an cuimhin leat agus muid ann, bhí daoine ag rá linn. Bhí mise ag insint daoibh, tá mise ag gabháil go Tír na mBascach, 'Why are you going there, why are you not staying here? Agus bhí mé ag cuimhneamh, bhéadh sin de thuras do bheannacht. Fucking hell, an solution just dá mbeadh muid, ná ní raibh muid ag, ní raibh muid ag dul na bhaile. No well, like, seachas an aimsir ní bhéadh an saol mórán difriúil, like, cúpla blianta bog, ag druidim na siopaí ag a dó a chlog san iarnóin gach lá. Níl rud ar bith oscailte ar an Domhnach nó an Satharn. Yeah.

le bunadh na háite ar fad. Á, caithfidh go bhfuil sé aisteach, aisteach daoibh a bheith, a bheith suas chomh luath sin ar maidin.
That's dangerous talk. Shíl mise sin, shíl mise go raibh sé.
An áit is deise a thaitin liomsa ar Oileán Thoraí ná, tá's agat, an chéidh sin in aice le Dún Bhaloir. Ah yeah, bhí sin galánta.
Ar oirthear an oileáin. That's like a wee slice of magic there, like a wee slice of heaven.

like measartha glan. Ní chaithfidh sé a bheith te, but just measartha glan agus gan a bheith ró-ghaofar. Very, very nice. Iontaigh deas. Samhlaigh, samhlaigh, samhlaigh an oileán má tá, dá mba rud é go raibh an, an aimsir like, like abair 18 céim nó rud mar sin.
Deile. Wait, what am I? Samhlaigh le cúpla crainn.
Ach rud eile suimiúil, rinne mé an tseachtain seo, bhí mé ag inse duit, rinne mé an ceacht Spáinnise thar an seirbhís ar líne seo, italki, so chuala mé faoi agus bhí mé ag dul go hEacuadór i gcionn míosa

le bean as Ecuador agus bean as Quito a bhí ann agus bhí sé greannmhar mar bhí fhios agam cuid de na focla agus bhí sé ag rá, bhí mé ag rá léi d'fhoghlaim mé an focal seo agus thig siad ansin as an teanga dúchasach, chompa, ciallaíonn sin like cóta. nó rud mar sin, so dúirt mé sin léi agus bhí sí ag gáire go raibh a fhios agam na focla sin agus cúpla focal eile atá, cúpla focal eile atá ar eolas agam. Chompa.
Ach dúirt Paul liom go bhfuil, go go síleann muintir Quito go bhfuil a mblas nó a gcanúint ionta deas agus níos fearr ná na daoine eile in Eacuadór ar na sléibhte. Ach do mo chluasa-sa bhí sí ionta cosúil le an fear a bhfuil máthair Pau pósta air, agus dúirt mé seo leis an bhean agus chuir sí ceist orm, Á, an as Quito, an as Quito dó fosta? agus dúirt mise, Ná, ná, as Ambato dó. Agus dúirt sí, Á, tá, tá's agat, tá na, tá an blas, tá an blas Ambato difriúil. agus dúirt mise, Á, bhuel, tá's agat anseo in Éirinn, thig liom, thig liom an difear a aithint idir, idir sráidbhaile beag sa bhaile agus an chéad cheann eile, b'fhéidir, an rud agus is dóigh liom nach dtig le duine ar bith ó taobh amuigh sin a dhéanamh.
Sin suimiúil. Sin suimiúil. Lá éigin, aithneoidh tusa an duifear. Lá inteacht, aithneoidh tusa an difear.
Sin é. That's class. An ndearna sibh an rang tríd trí mheán na Spáinnise?
Yeah, mar níor labhair, níor labhair sise Béarla ar bith ar chor ar bith agus dúirt sise, dúirt sise go bhfuil sí, go bhfuil Béarla aici ach mar cuid de na daoine atá sí ag múineadh níl Spáinnis acu but níor labhair sí Béarla ar bith liom agus bhí sin go maith, like. b'éigean di, b'éigean di like rudaí a mhíniú like bhí sí ag iarraidh a rá liom eh cúpla focal agus b'éigean di é a mhíniú fríd Spáinnis. Hmm.
Tá sin go maith. Tá sin go maith. So, tá Béarla aici but bhí sibh fós ábalta gach rud a dhéanamh trí mheán na Spáinnise. Aye or at the higher level like. Do Yeah. cuirfidh tú féin i rang eh Tá cúig leibhéal ann ag an Carn. Sin an rud a bhí mé ag smaointe air, an Carn dianchúrsa. Ar an Carn. Cad é? An rachfá go rang a cúig?
B'fhéidir rang a. rang a ceathair, rang a cúig, b'fhéidir. Like, tá, go fóill bíonn, bíonn, bím ag streachailt leis na briathra, like, má, ach thig liom iad ar fad a úsaid, ach. just tá sé cineál aisteach and like just caith mé like in aimsir caite bíonn gach cineál difriúil agus tá sé deacair iad a úsáid mar is ceart you know yes agus yes, yes, yes. tá ceann eile an subjunctive atá deacair a úsáid fosta
yes

An rud is mó atá mé ag baint sult as an aimsir seo i mBaile Átha Cliath ná an garraí. Tá na glasraí ag fás go maith, so bhí an chéad rocket agus lettuce agam an tseachtain seo ón garraí agus an rud eile atá ar lámha agam.
Fermentation?

Samhain luaite so ach cha dtiocfadh liom mórán eolais a aimsiú fá dtaobh de ach ansin nuair a bhí mé ag an bhailiúchán béaloidis ansin ar na mallaibh, bhí mé bhí mé ag cuartú eolas fá dtaobh de agus um, fuair mé cúpla oideas. So tá sé tá sé déanta ón coirce bhfuil ceart agam oats.
Mm, no, eorna. Eorna, I think like eorna. the the foclaí definitely coirce sin go sin like more like uh, I know I think like oats arbhar yeah, and then eorna nó arbhar Ag brath ar an cheantar, like arbhar sin just cereal go ginearálta, ba iad an coirce nó an eorna an, sílim eorna, fosta. Tá arbhar cosúil le corn, an dóigh a deirtear corn do oats sa bhaile. like corn an cereal is coitianta. Is coitianta ag an am so úsáideann daoine coirce nó eorna nó arbhar interchangeably in amanna agus ag brath ar an cheantar.
Tagann, tagann. So, but, yes, coirce, lenar, sorry.

suan de sin. So, cuireadh, bhí an babhal, babhal speisialta acu as, babhal déanta as adhmad agus chuir sé, chuir sé an rud seo isteach ann le, le uisce agus giota beag de, den choirce a úsáidtear don you know just don brachán agus ansin fágann tú é ar feadh coicíse nó rud mar sin agus agus ina dhiaidh sin tá tá an fermentation i ndiaidh a tharlú agus caithfidh tú sin a chur fríd ehm like an muslin cloth agus sin ligeann tú so ehm faigheann tú réidh leis leis na rudaí atá fágtha sa sa muslin agus na rudaí eile fágann tú é agus ansin ar bhun eh, tig an rud bán seo agus os a chomhair tá like an rud an cosúil le uisce, rud atá eh so ba chóir duit an so an rud ar ní cuimhin liom na hainmneacha, sílim an rud ar bhun an rud stuff bainne or stuff bán sin an sowan agus ansin stuff eile sin Ní cuimhin liom an t-ainm air, but thig leis, thig leat an dhá rud a ithe agus ba ghnách leo an sowan a ithe i ndiaidh dó é a chócaráil like cosúil le brachán agus na rudaí eile just a ól nó a úsáid in áit buttermilk. So sin é ach sin é but cha raibh d'ól mé an stuff agus bhí sé bhí sé mar a bheifeá ag dréim cineál searbh agus ach cha raibh go leor de na stuff eile ann really le le é a ithe an stuff bán. Ní raibh go leor den sowan ann?
Bhí giota but bhí sé deacair é a fháil
But ba in ba in ar an an oideas úsáideann siad na husks an craiceann?
Yeah, so so ach measctha le giota beag den ghrán.
Aye. Grán coirce. So, d'úsaid mise. An rud atá fágtha i ndiaidh don mhuileann an job a dhéanamh. Yeah.
So.
Right. So bhí sé. Go dtí a úsáid fiontar.
Oatbran. Like, so sin, sin cosúil leis sin. So thig leat sin a cheannacht. Níl sé 100 faoin gcéad ach tá sé Tá sé cosúil leis sin. Bím i gcónaí ag iarraidh a rá i nGaeilge anois más o menos. Más o menos. Más o menos. Is maith liom sin. Sin é, sin é. Caithfidh mé sin a dhéanamh arís le níos mó de na rudaí. Níos mó uisce, níos mó

D'éist mé le cúpla podchraoltaí fá dtaobh den gut microbiome go ginearálta agus ansin léigh mé isteach níos doimhne agus like tá rud ar Reddit, fermented foods ar Reddit agus.

B'fhéidir. Nó anois tá daoine a choinníonn sé ag fermentáil ar feadh míosa nó mar sin, siúd, dhéanfaidh mise coicís ag an tús agus tífidh mé goidé mar a bheas sé ina dhiaidh sin. That's class. Is cabáiste atá ann, nach é? Sé, sé, cabáiste atá ann.
Agus goidé chuir tú leis vinegar nó? No, no, just cuireann tú salann agus sin an méid.

Bhí an. Caiséir a hea agat. Yeah. Beidh Lucy ins an seomra eagarthóireachta, beidh sise ábalta na pictiúirí a chur isteach ins an físeán seo daoibh. Right now you'll be able to see me wearing a a beret and an ikurriña around my back. No, ah bhí sí galánta, bhí sí galánta, ghlac mé Bhí an deireadh seachtaine iontach gnóitheach, but ag an am céanna, bhí go leor ama agam liom féin chun chun cineál machnamh a dhéanamh ar an eispéireas. Agus yeah, bhí sé but ag an am céanna bhí fiesta ann insan bhaile bhí tá bhil bugus ag ama scilte suas

like you were really wrong I remember bhí mise ag ithe this is not even tortilla tortilla patata Tá mé buailte go mór leis an easpa tortilla patata ar maidin tá mé cineál caillte anyway bhí sé galánta bhí an bhí an bhí an deireadh seachtaine sin galánta agus Ar an Satharn bhí cineál de farewell agam le mo chairde. Chuir siad brat dubh agus cúpla rud difriúil, ghléas siad suas mé cosúil le fear ó Tír na mBascach agus. bhí like ah bhí siad iontach deas like eh agus bohemian go nach ah bhí siad iontach greannmhar ah bhí bhí cailín ann ah bhí cineál eh babhta beag romance agam léi agus ah ah ní raibh ní raibh muid ag caint le cúpla seachtaine chríochnaigh muid rudaí agus ah eh Landáil mise ag an cóisir cineál brónach agus ní raibh 's agam go raibh rud ar bith pleanáilte agus bhí ocras an domhain orm mar níor ith mé an lá ar fad. Bímse ag cleachtadh an aul fasting sin but ní d'aon turas just nach mé ní bhíonn. Ní bhím eagraithe ar an bhealach siúl fasting like hello was mé ag siúl agus der an der dat hin I suppose you're not gonna eat today Liam but like you don't deserve to eat today, Liam
so This is my punishment for all the bad things. But landáil mé agus an chéad rud a dúirt mise ná Can we eat something? I'm absolutely freaking starved. Agus thiontaigh mé thart agus bhí an ceirín beag dóighiúil seo ann a bhí an, bhí píosa beag stair agam léi.

Hello! Bhí achan duine ag amharc orm. Bhí mo chairde ag amharc ormsa agus ar an cheirín seo cause tá sí cineál ins an grúpa agus agus dúirt sí oh this is my friend Liam, this is my friend

Agus dar ndóigh, chuir sin mise as ar feadh cúpla uair a chloig. Agus ar labhair tú le creafóg ar bith i rith an oíche?
Léigh, labhair, labhair, labhair, labhair. Bhí mé ag iarraidh a rá creafóg. Yes, labhair mé le creafóg. Bhí creafóg iontach greannmhar ar an dóigh Ghearmánach sin.

Sula thosaíonn an podchraoladh, caithfidh muid rabhadh a thabhairt do na Gearmánaigh.
Anyway, Bhí an leaid seo iontach greannmhar just de thairbhe bhí sé píosa beag greannmhar but an rud a thaitin liomsa is mó ná an a bhlas leaid, thaitin sé liom go mór. Anyway, bhí an oíche galánta agus.

agus tuismitheoirí ag teacht suas chugam agus bhí ceann acu, bhí ceann de na haithreacha, níor labhair mise leis an leaid seo go pearsanta riamh agus bhí like Mohawk aige go deacair agus bhí sé cineál ólta, like bhí an leaid seo dearg ólta like or go hiomlán ólta ag deireadh na hoíche, bhuel deireadh na hoíche, tús an lae seo like cúig a chlog ar maidin, bhí bomaite iontach deas, bhí tuismitheoir measartha lom ólta ag cúig nó sé a chlog ar maidin ag rá liom, you know, in Euskera agus i mBéarla briste, my son, my son, agus

Agus sin, bhí b'in deireadh leis an, b'in deireadh leis an eispéireas really. Níl mórán eile a dtig liomsa a rá faoi, bhí sé just iontach deas. Yeah, so. Iontach deas agus goidé a déarfá, tá mé ag teacht aniar aduaidh ort, goidé a déarfá na trí rudaí is mó a d'fhoghlaim tú i do ocht, ocht mhí i dTír na mBascach?
This is a self-help podcast, I forgot. Sin é. Ooh.
So. Naoi mí i dTír na mBascach. Naoi mí i dTír na mBascach. Right? Naoi.
Agus an na rudaí a thaitin liom. Bhuel. Thaitin an teagasc liom go mór. Níor theagasc mé le cupla bliain roimhe sin so thaitin an teagasc liom go mór. Umm. Thaitin sé liom bheith i mo chónaí in áit iomlán difriúil, iomlán difriúil, iomlán scartha ó saol s'agam in Éirinn. Ní raibh mórán de Bhéarla ag, bhí an t-ádh orm gur tháinig mé ar ghrúpa beag de dhaoine le Béarla, scaifte beag de dhaoine le Béarla. Ní raibh Béarla ag gach duine acu. bhí Béarla measartha maith ag b'fhéidir ceathrar acu agus bhí sin go maith. Ach seachas sin, ag feidhmniú i mbaile beag gan a bheith ábalta brath ar an Bhéarla an oiread sin. Ag foghlaim teangacha úra, ag foghlaim rudaí úra, ag.